Um, ine ndine William Mwanza ndine Finance and Investment Council uh, chairperson muno mu Archdiocese ya Lilongwe. Uh, ndili wokondwa ndiponso uh, mwaulemu kuti ndayitanidwa kuti ndikhale nawo pa program ino uh, ya Ambuye Tambala imene amasanthula zosiyanasiyana mu Arkdayosizi ya Lilongwe ah, pamene tinapemphedwa kuti tikambeko kuchoka ku mbali ya Finance and Investment Council ah, mwina ntchito imene tikugwira ah, pothandizira Arkdayosizi ah, pa nkhani za chuma ndi mabizinesi amene Arkdayosizi ah, imayendesa ndiye ife ngati council uh, tina uh, lembedwa mu 2023 uh, komanso mu 2026 muno ambuye ayipanganso reconstitute uh, council ija uh, kuti uh, pamene tikupitiriza uh, kugwira ntchito yathu uh, tapezekanso kuti tilinso ndi mamembers ena amene alowa kuti atithandizire pa, pa ntchito imeneyi um, mmene tinkalembedwa koyamba mu 2023 september um, council uh, before pamenepo inali finance council imaona makamaka kumbali ya zachuma za za diocese budget ya diocese uh, kuona kuti ndalama zimene zikupezeka bwanji mu diocese ndipo uh, kuti zikugwiritsidwa ntchito bwanji koma mu 2023 uh, ambuye tambala anai- anaikulisa mandate ya council uh, kuti isangoona mbali za chuma komanso ionenso mbali za investment uh, kapena mabusiness amene uh, archdiocese uh, imayendesa Ah, chotero kuti mmene tinkayamba ntchito yathu ah, anatipempha kuti ndithu pamene tikuona makamaka kumbali za chuma ah, tionenso kuti kodi archdiocese ingapitise bwanji patsogolo ah, mabizinesi ake ah, kuti ah, mabizinesi amenewa atha kubweretsa phindu ah, kuti archdiocese nayonso ipitizenso ndithu ntchito yake ah, yolalika uthenga ah, wa mulungu ndiye ah, Kukulitsa kwa mandate ya council kunabweranso makamaka chifukwa cha mmene chuma mu archdiocese muno chimayendera. Monga mmene ena tikudziwira ma parish kapenanso archdiocese kumbuyoku makamaka zaka za mmbuyo yakhala ikudalira kwambiri ndalama zochokera kunja. Mmene ma missionaries ankabwera kudzayambitsa mpingo kuno ku Malawi, ambiri amabwera ndithu ndi ndalama zimene zinathandiza kumanga matchalitchi osiyanasiyana ndiponso kupeza katundu osiyanasiyana, malo, mu Archdiocese ya Lilongwe komanso ku Malawi kuno. Uh, monga mmene tikudziwira mmene uh, nthawi yakhala ikudusa takhalanso tikumadaliranso mwina madonors ena ochokera kunja kuti atithandize ma project osiyanasiyana uh, makamaka kaya ma project amene timapanga ku archdiocese kuno kapena ma project amene timapanganso ku ma parish athu koma taona kuti ndalama zakunja nazonso ndimene eh, chuma cha dziko lapansi chikuyendera tikuonabe kuti ndalama zochokera kunjako zikunka zikucheperachepera Ah, komanso monga mmene takhala tikuonera m'masinodi uh, osiyanasiyana amene akhala kumbuyoku ndiponso ndi sinodiso imene ilipo pakali pano Ah, mpingo u- ukutimema komanso ukugwirizana kuti tithe ndithu kukhala odziimira patokha ah, ngati mpingo ah, kuti mwina tisamangodalira kwambiri ndalama ah, kapena zopempha kwina ah, koma ndalama zikhala kuti mwina zochokera mu archdiocese mwathu momwe muno ndiye motero ah, tikudziwa kuti ah, pakatipa ah, kupyolera pa ndalama za, za, za kunja uh, uh, archdiocese yakhalanso ikumathandizika ndi ndalama zimene maparish eh, amapereka ku archdiocese eh, malingana ndi matarget amene maparish amakhala nawo uh, ndipo ndalama zimenezi ndi zimene zimathandiza kuti archdiocese makamaka administration uh, i- iziyenda bwino Uh, koma timadziwanso kuti archdiocese so ilinso ndi zolingaso zina zosiyanasiyana ili ndi makomishoni okuti iyendese uh, ili ndi masukulu ili ndi zipatala uh, zonsezo zimafunika ndalama ndipo mwina ndalama zimene zimachoka ku maparish eh, sizingathe kukagwira mwinanso ntchito uh, zina zonsezo Um, ndiye uh, mmene takhala no uh, tikupitilira ta- tikudziwanso kuti uh, chuma ngati chuma cha dziko chakhalanso cho- chovutikira uh, chotero kuti maparishi tikukhalanso mwinanso uh, tikumana ndi mavuto uh, okuti tithe kutolera ndithu ndalama zokwana zoti tithe kuyendesa maparishi athu komanso ndalamanso zinanso zoti titu- titumizenso uh, ku, ku archdiocese um, palinso makamaka ma parish amene uh, ali m- ali mmamidzi uh, nawonso makamaka uh, akukumananso ndi mavuto a kusintha kwa nyengo pamene pakhala uh, you know, ng'amba pena ipezekati um, yatipeza komanso pena madzi osefukira zonsezi uh, zikupangisa kuti mwina zokolola zikhale zochepa Ndipo ndi zokolola zomwezo zimene anthu timapereka ngati mitulo yathu, ngati zopereka, ngati masika, zimene zimathandiza ma parish kuti apite patsogolo komanso kuti ndalamanso zotumiza ku diocese zipezeke. Chotero kuti ndi mavuto onsewa, pakuti mwina chuma chikhala ngati chikuvuta ndipo ndalama zimene tingathe kupereka ku diocese, eh, zikumana ndi mavuto osiyanasiyana chinali chofunikira kuti archdiocese ikhalenso ndi ma business amene ingamayendese kuti aziyipasa phindu ndipo phindu limenelo lithandizire kuyendesa magawo osiyanasiyana mu archdiocese yathu ino Uh, chotero kuti tikudziwa kuti archdiocese ili ndi mabizinesi angapo amene imayendesa uh, pali ma pali mabizinesi uh, ena ngati likuni, pre, likuni press uh, namitete joinery ngati mlare uh, tikaona mabizinesi amenewa ndi mabinze- mabizinesi amene mwina uh, akukumananso ndi zokhoma zawonso, nawonso mwina phindu limene archdiocese ikupeza litha kukhala kuti mwina ndi locheperapo so ngati ku council um, upangiri wina umene tinapereka kunali wokuti tithe kuona kuti kuti ma business athu apite patsogolo tiaone mwina mmagawo atatu tiaone ma business amene mwina sakuchita bwino tione kuti ma business amenewa tiatembenuza bwanji kuti athe ndithu uh, kuyamba kuchita bwino ndiponso kuti athe kupereka phindu ku diocese uh, kuti phindu limenelo likathe kuthandizira ntchito za archdiocese pali ma business ena ngati Msamba Centre na komanso Centenary Bank imene mwina nditambasulakonso pang'ononso mu program ino uh, za Centenary Bank. Ma business amenewa ndi ma business amene akuchita ndithu phindu uh, akupanga ma profit koma tifuna tione kuti kodi ma profit amenewa tingapange bwanji kuti ma business amenewa apite ndithu patsogolo kuti phindu lake likhale lochulukira lithandizenso ku archdiocese kuno gawo lachitatu ndi mabizinesi atsopano ndiye pali mabizinesi amene archdiocese ikuyeseranso kuti ioneone kuti kodi mabizinesi atsopano amene tingathe kutsegula ndi ati kuti athe kutibweretsera phindu athe kugwira ntchito zosiyanasiyana zimene mpingo umafuna kuti eh, zizichitika komanso athe kutibweretsera phindu uh, uh, ngati ngati archdiocese kuti uh, tithe kugwira ntchito zathu so ambuyenso ndi ma appointment amenenso a- achita chapompano makamaka kutsegula uh, department ya investment mu archdiocese uh, zathandizanso kuti tikhale ndi anthu amene akuthamangathamanga kuti mwina mabizinesi amenewa um, ena amene sakuchita bwino ayambe kuchita bwino uh, ena amene uh, tikufuna tionjezere ma profit nawonso achite bwino komanso atsopanonso ma business ena uh, apezeke nde ndifuna panopa ndikambe za business imodzi imene mwina inabwera um, ku archdiocese kwathu kuno ngati mphatso um, business imene ndi ya centenary bank uh, nkutheka kuti ena timafunsabe kuti koma nzotheka bwanji kuti mpingo ukhathe kukhala ndi ndi bank nde ndingonenapo kuti monga mmene tikudziwira bank imeneyi centenary bank inayamba ku uganda eh, zaka 40 eh, zapitazo ndipo eh, ndi aku centenary uganda amene eh, tinagwirizana nawo kuno ku archdiocese ya lilongwe kuti athe kubwera kuti azakhazikisenso bank imeneyi Aaa ndipo tonse a aku Lilongwe ndi aku Uganda tikhale kuti ndife ma shareholder aeni ake a, a bank imeneyi Aaa ndiye aaa, mmene aaa banki inayambira makamaka aaa ku Uganda ndi ndikuti ndi banki imene e imafuna kuti ithandize makamaka aaa anthu amene mwina ma ma services ama banki sakutha kuwafikira a- anthu amene mwina ali ndi zolinga zawo koma sakutha kupeza ndalama zoti zolinga zawo zipite patsogolo makamaka kumbali ya ulimi ku uganda ndi banki imene imaoneka kuti ndi banki ya alimi imapereka ndithu maloni uh, ofika mpaka 26 dollars loan imodzi kuti anthu athe kupeza ndithu zipangizo zosiyanasiyana kuti ulimi wawo upite patsogolo uh, tikhozanso kunenanso mwina amene banki imachitira kuti ipeze phindu lake timadziwa kuti banki uh, timasungisako ndalama ndipo tikasungisa ndalama timayenera kuti tilandire kachiwongola zanja uh, pang'ono pa pa zimene ta- tasungisa uh, koma banki ikakhala kuti ili ndi ndalama motero uh, imaperekanso ngongole makamaka kwa magawo osiyanasiyana imatha kupereka ngongole kwa ma business akuluakulu imatha kupereka ngongole ku boma imatha kupereka ngongole kwa anthunso kapenanso ma business ang'onoang'ono ndipo tikhoza kuona kuti makamaka ngati kumalawi kuno mabanki ambiri uh, mwina sakutha kupereka kwambiri ngongole uh, ku uh, mabizinesi ang'onoang'ono kapena kwa anthu ife ati zimaoneka ngati kuti uh, ndalama zimenezo zimaoneka ngati zili pachiwopsezo kuti mwina sizibwezedwa koma Uh, gawo limeneli ndimene Centenary Bank imaonako kwambiri. Imafuna kuti ma services ake it- athe kufikira kwa wina aliyense makamaka uh, timati bottom of the pyramid anthu amene mwina ali mmamizi komano mwina ma services a banki sakutha kuwafikira anthu amene mwina akulima zosiyanasiyana koma afunikabe mwina ngongole kuti agule uh, agule um, uh, uh, feteleza kapena agule um, uh, maseeds akuti athe uh, athe ku, kupitisa patsogolo um, you know, zolima zawo so mmene banki imapangira ndalama ndiyo kuti uh, tonse tikasungisa ndalama ndalama zimene zimene zimabwerekesedwa ndipo zikabwerekesedwa timalipira ndithu chiongola zanja uh, chimene chimathandiza kuti banki ithe kupeza uh, maprofit ake uh, komanso ilinso ndi njira zosiyanasiyana uh, zoti imatha kuyendesa kuti uh, ithenso kupezanso phindu kaya ukapita pa atm pamakhala kachaji pang'ono Ah, zinthu ngati zimenezo zonsezi zimathandiza kuti banki ndithu lithe kupeza ndalama ah, za mbizinesimo Ah, komanso ikamaliza bizinesi yake pa chaka chilichonse kuti ithe kunena kuti tapeza maprofit mwakuti ndipo maprofit aja um, akamanka akukulirakulira uh, zimakhala kuti bankiyo no tsopano imathano kumau kumapelekano ndalama kwa eni ake a bankiyo kuti phindu imene tapeza chaka chino ndi mwakuti eh, theka la ndalamazi tifuna kuti tiliyike mu banki imwe kuti ikathe ku- kuthandizira eh, kuti banki ipite patsogolo um, banki ithe kukula mmagawo awa awa awa Mwina ndalama zotsalazi tikhoza kupereka mwinanso kwa eni ake kuti nawonso atha kuonanso mwinanso zochita nazo. So mmene bank imayamba mu 2023 tikudziwa kuti ah, bank iyi imene tinkaigula inali kuti simapanga phindu kwa eni ake anthawi imeneyo. Um, uh, panali zi- zolinga zina makamaka chifukwa cha ma shareholders amene analipo nthawi imeneyo kuti uh, mwina simatha kuwabweresera ma, ma profit uh, nthawi imeneyo of course imapanga ma loss koma mmene tina- ina- inapeza kuti archdiocese ndi aku uganda ayigula banki uh, ndithu uh, taona kuti zimenezi zatembenuzidwa pakali panopa yakhala ikupanga ma profit eh, chaka chilichonse um, zaka ziwiri zapitazo inapanga profit ya 500 million kwacha uh, chaka chatha inapanga profit ya 2 billion kwacha chaka cha 2024 ndipo cha 2025 tikufunanso timve kuti mwina chaka chino um, chimene changothachi kuti apanganso ma profit otani koma ma profit aku- akunka akukulirakulira motero kuti kutsogoloko uh, tiyembekezanso kuti banki iyi iyamba kupereka ndithu phindu lake uh, kwa archdiocese ya lilongwe komanso ndi aku centenary uh, Rural Development Group uh, ku Uganda ndipo monga mene enanso tikudziwira uh, ku nkhani ya ku mabanki uku kumene at least eh, ngati mu economy yathu ino ndi, ndi business imodzi imene ikutha ndithu kubweretsa phindu uh, kwa kwa eni ake mabanki ena tikutha kuona mmene akuchitira nayonso Centenary Bank uh, ilinso pa njira yomweyo uh, kuti nayonso ithe kubweretsa phindu lochuluka ndipo Eh, ndalama zimenezi ku- zikaza- zikazabwera ndiye kuti zizathandizira kuti archdiocese uh, ipititse patsogolo uh, ntchito zake zosiyanasiyana um, izapititsa patsogolo uh, utumiki umene archdiocese uli nawo wofalitsa uthenga uh, wa mulungu komanso idzathandizira kuti archdiocese uh, ithe kufikira magawo ena uh, makamaka ikamaona munthu kuti azitha kupita patsogolo mu njira zosiyanasiyana uh, kaya ndi masukulu amene archdiocese ikuyendesa uh, ena akufuna maintenance ndalama zake zizachokera komweko uh, kaya ndi zipatala zina zimene zikufunika mankhwala ndalama zinanso mwinanso zizachokeraso uh, komweko koma makamaka banki iyonso kupatulapo phindu limene tikufuna kuti libwese ngati archdiocese iliponso kuti ithe kufikira uh, anthu osiyanasiyana mu archdiocese muno amene mwina analibe kuthekera kuti atha kusungisa ndalama ku banki kapena atha kupeza ngongole ku banki uh, banki inabwera kuti makamaka ikathe kufikira uh, anthu ngati amenewo koma osati akatolika okha komanso ikathe sofikira anthu onse m'malawi muno amene angathe kuthandizika ndi uh, ndi banki imeneyi chotero kuti uh, mission ya diocese ya lilongwe izakhala kuti ikupita patsogolo kudzeranso mu chida chimene chinabwera uh, cha centenary bank ndiye tikuthokozeni chifukwa cha kumvetsera kwanu ndiponso kutionera uh, masana ano uh, takambapo za finance and investment council imene uh, ikuthandizira uh, pa nkhani za upangiri komanso kuthandizira uh, kupitisa patsogolo nkhani za chuma komanso nkhani za mabusiness uh, a archdiocese ndipo takambaponso za centenary bank uh, imene ndi business imodzi yayikulu imene archdiocese inakhazikisa ndipo kutsogoloku tipitirizanso ndithu kusanthulanso um, zosiyanasiyana zokhuzana ndi centenary bank ah, anthu ena tili ndi mafunso ah, osiyanasiyana okhuza ndi centenary bank ah, tibwerere kuti tizathe ndithu kuzakamba ah, mwadongosolo lake uh, zina ndi zina zokhuzana bank imeneyi ndipo mene archdiocese uh, ikuyendesera uh, nkhani ya centenary bank tikuthokozeni chifukwa chakumvesera ndipo tikhumba kuti tikhale limodzinso pa maprogram amene abwera kutsogoloko zikomo